Bagaw aw ni ɲakuma maa minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu yɛrɛ bɛ k'an lamɛn an ka rajosow kan nin ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye ORTM fɛ ni ka ɲininkaliw tengu minisiri ɲɛmaa nɔrɔbila la an b'aw hakili lajigi ko kabi août kalo tile mugan ani kelen ba fila ni mugan ani fila san na kolonɛli asimi goyita n'ale ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye a y'a ka dannaya ta ni k'a da minisiri kan min ka baara ɲɛsinnen bɛ marabolow ni mara cɛbɔli ma walasara ka minisiri ɲɛmaa ni o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ni k'a nɔrɔ bila wagati la n'a fɔra o ma premier ministre par intérim nanzarakan na bi anw y'a ŋaniya ka ɲininkaliw tengu a la baara jumɛnw de kɛlen bɛ jamana kɔnɔ jumɛnw de bolodalen b'u bolo an bɛ don min na komi bi an b'a fɛ ka jamana taafan yɛrɛ dɔn ɲininkali ninnu sigira o de hukumu kɔnɔna la monsieur le ministre i ni ɲantuma baasi t'i la nin ye a dɔgɔkun saba ɲɔgɔnna ye i bɛ minisiri ɲɛmaa ka minɛn kɔnɔna la an bɛ don min na komi bi an b'a fɛ k'a dɔn ni baara ninnu ni ni nɔgɔya de bɛ da ɲɔgɔn fɛ walima n'u ni gɛlɛya de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ eh, n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn sani n ka don kuma la kosɛbɛ n bɛ eh, bonyamasegin kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel asimi goyita eh, n'o ye transition président ye i y'a fɔ cogo min na an bɛ baara min na bi o ye ka an ka premier ministre docteur choguel mayiga ni a degunnen don dɔɔni ka o nɔrɔ labila wagati la an bɛ a fo ka wale ɲuman dɔn a ye dannaya mun da n kan baara mun don baara kolo ka gɛlɛn mais mɔgɔ kelen baara tɛ n b'a dɔn fana ni ala sɔnna a ma gouvernement mɔgɔ minnu bɛ yan minisiriw cɛ fara muso kan ni an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ minisitɛriw kɔnɔna la ani an ka jamanadenw yɛrɛ bɛɛ eh, ka fara olu bɛɛ ta sanfɛ mun bɛ bɛɛ ta sanfɛ n'o ye ala yɛrɛ ka masaya ye an bɛ dugawu kɛ ala ka a baara nɔgɔya an bolo an bɛ dugawu kɛ fana eh, an ka premier minisiri docteur eh, choguel mayiga ala ka degun b'a kan ala k'a bɔ a kan an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'a ɲuman ye hɛrɛ la an tora ka baara mun daminɛ transition kɔnɔna la ka se ka o baara laban ka a nɔrɔ labila mɔgɔ min don a man nɔgɔn kosɛbɛ parce que a cɛsirilen don expérience politique o fana o fana b'a la mais n y'a fɔ cogo min na ni ala ka dɛmɛ an bɛ an se mun y'a baara la an b'o k'a la
nin bɛɛ lajɛlen baara bɛ kɛ la kolonɛli asimi goyita ka bonya kɔnɔ ani ale ka hakilinaw la malidenw b'a fɛ k'a dɔn a hakilinata yɛrɛ ye mun ye bi camancɛ fanga taabolo la mali bɛ taa la sira jumɛn fɛ eh, mali bɛ taa la sira mun fɛ nin wagati in kɔnɔ hali bi sira ma falen gouvernement ka baarakɛminɛn bɛ yen n'an b'o wele ko le plan d'action gouvernemental o document in an miiri b'a la an ka premier ministre docteur Choguel Maïga ale yɛrɛ taara ka a document présenter eh, CNT mɔgɔw la donc document validera mais sani document ka sɛbɛn document sɛbɛnna eh, fɔlɔ k'a da an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta o yɛrɛ ka a miirina kan o ka sɛbɛn dɔ bɛ yen n'an b'o wele ko lettre de de cadrage mun bɛ transition yɛrɛ cɛmancɛ fanga yɛrɛ sira bɔ kosɛbɛ an ka plan d'action gouvernement ka baarakɛminɛn kɔnɔna la axe naani b'a la axe fɔlɔ o ye ka lakana sabati an ka jamana bɛɛ kan axe filanan o ye eh, jamana jɔsenw k'o falen pour que eh, cɛ mara ka se ka eh, ka améliorer kosɛbɛ a sabanan ye kalata bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la Naaninan ye ka ka mara cogo k'o falen ani waleya fɛn fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ bɔ jamanadenw kan ni ala sɔnna ma k'o fana sabati donc o ye gouvernement ka baarakɛminɛn ye n y'a fɔ cogo min na nin wagati kɔnɔna la hali bi o baarakɛminɛn ma falen an ka premier ministre o ye baarakɛcogo dɔw to yen ni ala sɔnna ma an bɛ to o baarakɛcogo o kɔnɔna la nka an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka miirinata yɛrɛ ye mun ye ko nin baara in kɔnɔna la eh, an ka fɛɛrɛ kɛ ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parti ko t'a la siya ko t'a la eh, bɔyɔrɔ ko t'a la pour que eh, bɛɛ ka se ka bila minan kelen kɔnɔ bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a la n'an b'o wele ko inclusivité inclusivité kɔnɔna la gouvernement ka objectif ye fila ye an b'a dɔn an ka jamanaden caman bɛ yen ala barika la minnu cɛ wasalen don kosɛbɛ cɛmancɛ fanga tagabolo kan o dɔw fana bɛ yen an tɛ se k'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ transition kɔ mɔgɔ tɛ transition kɔ parce que n'i y'a jateminɛ camancɛ fanga ka laɲini a bɛ maliyɛn bɛɛ de ka intérêt b'a la mais an b'a dɔn an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u jɔrɔlen don u bɛ u jɔrɔlen don u bɛ fɛn dɔw bɛ yen u m'a faamuya donc an ka laɲini ye mun ye ka gɛrɛ olu la k'a ɲɛfɔ u ye hali bi bi in na ni ala sɔnna ma n y'a fɔ cogo an b'a ɲɛfɔ u ye f'u ka se k'a faamuya n'u y'a faamuya ka ban o bɛ baara tɔ nɔgɔya mais o kɔnɔna la an ka jamana yɛrɛ eh, c'est devise mun ye eh, un peuple un but une foi o bɛɛ bɛ bila o minɛn kɔnɔna la eh, n y'a fɔ il faut que an ka farati kosɛbɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ k'a ɲini k'an fara fara n'an fara farala cɛmancɛ fanga bɛ fɛn fɛn ɲini na o si tɛna sɔrɔ an bɛ cɛmancɛ fanga fana la eh, a ka a yamaruyalen don kosɛbɛ fo maliyɛn bɛɛ k'a bila i kun na k'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ se n'an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan an bɛ se parce que an bɛɛ de ka nafa b'a la ni jamana eh, eh, basigira kosɛbɛ ni dɔw ni dɔw farala musaka ni fɛnw kan bɛɛ bɛɛ ka intérêt b'a la donc an b'o an b'o an b'o de ɲini na N'i y'a faamuya ka ɲa, jamana ɲɛmaa wo, Premier ministre wo, nin bɛɛ lajɛlen ka baarakɛminɛn ye Programme d'action gouvernementale ye. Lakana bɛ aw yɛrɛ nin kan kosɛbɛ. Maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka, Mali kɔnɔ, Mali kɔkan, lakana an bɛ k'a mɛn k'a fɔ ko sɔrasiw bɛ ka se sɔrɔ, an bɛ don min na komi bi, ka fɛsɛfɛsɛli bɛ se ka d'an ma a kan?
sani n ka don kuma la kosɛbɛ a wajibiyalen don n k'a fɔ lakanabaliya bɛ mali la a ka gɛlɛn i ka dugu wɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a a ɲɔgɔn yɔrɔ min na parce que lakanabaliya naani de bɛ yen o naani bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan wa bɛɛ bɛ ka ka tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ o ye terrorisme ye a filanan ye mun ye n'an b'o wele ko conflit communautaire n'o ye baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw ka a ka u ka kɛlɛ hali o kɛlɛ kɔfɛ terrorisme de bolonɔ b'a la kosɛbɛ pour que ka se ka a kɛlɛ juguya a sabanan ye mun ye n'o ye drogue feerelaw ni eh, minnu bɛ eh, marifaw trafiquer n'an b'o wele ko criminalité transnationale eh, organisée a naaninan ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u tun bɛ rebelle kɔrɔw don u tun b'olu ka gurupu kɔnɔna la olu fana bɛ eh, terrain kan u bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais ala barika la bi min na u tun bɛ gurupu minnu na gurupu caman bɛ yen olu ni mali ye accord dɔ signé n'an b'o wele ko accord d'Alger donc o eh, lakanabaliya naani o de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais ala barika la quoique jamanaden bɛɛ bɛ se k'a fɔ tiɲɛniba minnu tun bɛ kɛ kunun ala barika la o tɛ kɛla bi ka a sababu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ani jamanadenw yɛrɛ ka ka cɛsiri ye ka se ka kɛlɛkɛminɛn caman ni pankurun caman di an ka kɛlɛkɛdenw ma mais kɛlɛ mun don kɛlɛ kunkurunnin tɛ kɛlɛjan don mais ala barika la je crois que bi bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ ka se caman sɔrɔ juguw kan mais pour que an ka se ka se yɛrɛ sɔrɔ u kan kosɛbɛ fo jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que mun ye réconciliation nationale ye o tɛ o tɛ sɔrɔdasiw ka baara ye o ye jamanaden yɛrɛ bɛɛ ta kelen kelen mɔgɔ dɔw bɛ yen hali n'i dusu kasilen don i dusu kasilen don fɛn dɔw bɛ yen i bɛ i b'a dabila ka sababu kɛ a bɛ se ka na ni tiɲɛni mun ye a tiɲɛni barika bɛ se ka bonya fo ka jamanaden bɛɛ ka jamanaden bɛɛ degun mais o fana kɔnɔna la n y'a fɔ cogo min na effort caman kɛra mun ye ka dɔ fara saraw kan ka kɛlɛkɛ marifa ni caman san ka kɛlɛkɛ mɔbili caman san ani eh, stratégie wɛrɛw bɛ yen parce que eh, ka minan san o dɔrɔn t'a ɲɛ mun bɛ se ka jamanadenw yɛrɛ lafiya surtout jamanaden minnu bɛ nin kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na eh, ka se k'olu olu stabiliser minnu taalen don réfugiés ni déplacés olu bɛɛ ka se ka segin a ma mɛɛn gouvernement ye document dɔ ta n'an b'o wele ko stratégie pour le centre donc waleya waleya caman bɛ yen mun bɛ ala barika la mun b'a to caman bɛ bɔ nin lakanabaliya in na halisa finitigiw ta hukumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko eh, jɛɲɔgɔnw bɛ ka falen jɛɲɔgɔn bɛ ka caya kuma yɛrɛ bɛ cayala la dugu kɔnɔna la malidenw bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ don min na komi bi jamana jumɛn ni jumɛn de bɛ mali dɛmɛna lakana ta fanfɛla la eh, jamana min b'an dɛmɛna eh, ni n ko ko n bɛ da don a la fɛn min don lakanabaliya la ko dɔw bɛ yen i t'i da don a bɛɛ la mais jamana caman bɛ yen min b'an dɛmɛna Bi bi in na jamana min b'an dɛmɛna kosɛbɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ min na o ye fédération fédération de Russie ɛɛ an n'olu ka coopération a ma daminɛ bi je crois que depuis depuis Mali indépendance la ni Russie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'i y'a jate minɛ an ka kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ caman bɛ yen kɛlɛkɛminɛn fɔlɔw yɛrɛ bɔra olu ka jamana la donc an n'olu ka baara ko kura tɛ mais Ala barika la u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ mais jamana wɛrɛ bɛ yen n tɛna n da don o bɛɛ la mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ bɛ yen i tɛ mun yɛrɛ bɛ lakana fan fɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais jamana dɔw bɛ yen vraiment jamana caman bɛ yen kelen tɛ fila tɛ tan tɛ jamana caman bɛ yen an ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ vraiment minnu bɛ k'an dɛmɛ jɛlenya kan minnu bɛ k'an dɛmɛ tiɲɛ kan ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la
an bɛ se k'an hakili latigɛ ko don nataw la lakana bɛ sabati mali la fo bayɛlɛmali minnu fɔra an ka taabolow la olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka bɛn bi tiɲɛw ma Ni ala ka dɛmɛ n y'a fɔ cogo min na camancɛ fanga laɲini dɔw b'a la mais pour que laɲini ka sabati a wajibiyalen don fo jamanaden bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma n'o y'a sɔrɔ lak an bɛ an bɛ mun na nin n'o y'a sɔrɔ mali bɛ se ka ni lakana bɛ se ka sabati o o sika t'an na mali ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta lakanabaliya kɔnɔna la lakanabaliya ye bi ko de ye n'a jateminɛ mali la indépendance fɔlɔ i bɛ se ka bɔ eh, kayi ka taa kidal ni mɔgɔ tɛ bɛn mɔgɔ t'i tɔɔrɔ eh, foyi tɛ kɛ donc eh, vraiment an bɛ an bɛ ala deli an ka jamana tun bɛ cogo min na fɔlɔ a ka segin o cogo la o de y'an ka laɲini ye
an y'a ye k'a fɔ ko laɲini caman kɛra aw fɛ o laɲini dɔw ye ka bayɛlɛmali don an ka sɛbɛnw na politikiko ta fanfɛ jamana jɔsenw ta fanfɛla la o baaraw bɛ hakɛ jumɛn na bi Eh, baaraw bɛ baaraw bɛ senna eh, baaraw bɛ senna eh, n'a jateminɛ depuis juin kalo jɛkulu dɔ sigira minnu ka baara ye ka an ka sariya sɛbɛnba ka se ka o projet o projet dɔ di donc mɔgɔw bɛ yen jɛkulu wɛrɛ sigila minnu ka baara ye ka assise nationale de la refondation bannen laɲini minnu sabatira olu ka baara ye ka se ka o jateminɛ pour que gouvernement ni fɛn fɛn b'a la olu bɛɛ ka se ka k'a lasabati Eh, mais o bɛɛ la ta n bɛ a fɔ eh, camancɛ fanga ka laɲini tɛ k'a fɔ k'a bɛ eh, ka to fanga la ou bien ka si fanga la ka segin ka na démocratie la o de y'an ka laɲini ye mais population yɛrɛ ye mun laɲini sani an ka segin an ka kalata organiser cogoya dɔw bɛ yen waleya dɔw bɛ yen fo k'olu falen donc o de bɛ na ni an ka sariya sunba ka se k'o falen ani loi dɔw bɛ yen dɔw dɔw baara dɔw dɔw daminɛra n'o ye an ka Ee, sariya mun yɛrɛ bɛ kalata organiser n'o loi électorale ala barika la ee, loi électorale aujourd'hui a adoptera et puis a, a promulguera mais sariya wɛrɛ bɛ yen pour que olu ka falen n'ala sɔnna ma an bɛ k'an jɔ ni an ka sariya sunba ee, ni o wajibara tuma min na ka se ka o falen pour que ka se ka olu olu olu bayɛlɛma donc baara vraiment baara bɛ se baara bɛ senna wa siga t'an na fana n'ala sɔnna an ka laɲiniw bɛɛ bɛ sabati
n'an y'a faamuya ka ɲa sariyasunba bayɛlɛmali baaraw olu bɛ sen na kalata sariyaw o bayɛlɛmara o la yɛlɛmabolow fana na an y'a ye k'a fɔ ko AIGE kan ka créer an bɛ fɛ aw k'i da don o la bamanankan na anw k'a faamuya ɲɛnama k'a fɔ ko jɛkulu min n'a kan ka sigi ka kalata baaraw kɛ jɛkulu in yɛrɛ baara bɛ cogo di bi
jɛkulu in créera ka ban parce que jɛkulu in bɛ euh, loi électorale kɔnɔna la maintenant euh, pour que jɛkulu in ka se ka sigi sen kan euh, tacogo dɔw b'a la mɔgɔ minnu kan ka baara k'a kɔnɔna la n'an b'o wele ko collège o mɔgɔw la mɔgɔ tan duuru don o mɔgɔ tan duuru la mɔgɔ segin olu bɛ pouvoir public b'olu choisi mɔgɔ wolonwula

N y'a fɔ cogo min na olu ta ye naani société civile ta ye eh, saba ye bon eh, minisiri dɔw bɛ an ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n'o ye ministre de la refondation eh, ani ministre délégué aux réformes politiques institutionnelles an ni parti politique kumara ani société civile pour que ka se k'a fɔ olu yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ se ka choisi cogo min na an ka jamana la parti mun bɛ a ka ca ni parti kɛmɛ fila ni kɔ ye 273 parti politique société civile n'o fana ta u bɛ minnu da bɛ kalata ko la o ka ca ni o ka ca ni kɛmɛ mais kuma kɔfɛ bɛn ma se ka kɛ ko la n y'a fɔ cogo min na an ka baara ye mun ye pour que eh, parce que camancɛ fanga wagati de b'a la parce que n'an ko k'an bɛ to kuma kɔnɔna la an tɛ an tɛna taa bon n'an ma taa minnu yɛrɛ bɛ eh, eh, minnu sigalen yɛrɛ bɛ transition na u bɛna fɔ ah bon voilà u tɛ fɛ ka taa donc an ye waleya mun an ye waleya mun sabati o ye ka Euh, ka tirage au sort kɛ c'est vrai que parti politique dɔw bɛ yen u sigara a la kosɛbɛ mais o kun ye mun ye pour que administration da kana don kalatako yɛrɛ la je crois que o de ye organe unique yɛrɛ euh, cɛ jateminɛ pour que organe ka se ka kɛ indépendant ye n y'a jateminɛ se tun bɛ gouvernement ye k'a fɔ bon ni parti politique ni société civile n'an ma bɛn ko la an bɛ fɛɛrɛ kɛ an yɛrɛ bɛ mɔgɔ sugandi aw tɔgɔ la k'olu di mais an ma sɔn o ma Eh, président ka laɲini ye mun ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ jɛlenya kan a ka kɛ tiɲɛ kan eh, o kɔnɔna la an ye mɔgɔ dɔ ɲini n'o huissier commissaire ye pour que ka se ka baara bɛɛ piloter k'a sɔrɔ administration yɛrɛ da ma don a la gouvernement da ma don a la donc baara kɛra o cogo la eh, minnu sigalen b'a la an bɛ fɛ k'a f'u ye k'a fɔ mɔgɔ minnu choisira parti politique tɔgɔ la ou bien société civile tɔgɔ la bɛɛ maliyɛnw ye an bɛɛ maliyɛnw ye fanga b'u la an dalen b'u la k'a fɔ vraiment baara mun kalifalen b'u la ni ala sɔnna ma u bɛna a wajibiya mais AIGE fana sigili o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko kalata daminɛra donc vraiment an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ to nin kɔnɔna la vraiment an bɛ hakɛto ɲin'u fɛ adamaden baara de don ni adamaden baara jateminɛ a bɛ se ka kɛ fili dɔw bɛ y'a la mais je crois que an bɛ wagati min kɔnɔna la ni de solution mun bɛ gouvernement bolo mun bɛ bɛn nati an ka jamana la a baara bɛ sen na i ka ɲɛfɔliw b'a jira k'a fɔ ko baara caman bɛ sera walasa kalataw ka kɛ wagati ni sanu bɛrɛ ka kan aw bolo yala wagati kofɔlen min fɔra k'an bɛna référendum kɛ k'o kalataw kɛ ka élection tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ a baaraw bɛ se ka k'a kɛ wagati la aw yɛrɛ hakilina la eh, an se fɛn fɛn an b'o k'a la mais eh, gɛlɛya dɔw bɛ yen an bɛ il faut k'an b'o fɔ fɛn dɔw bɛ yen o liyelen tɛ gouvernement na n'i y'a jateminɛ eh, AIGE sigili an ko k'an b'a kɛ wagati dɔ la mais wagati kun ye mun ye k'a fɔ bon parti politique yɛrɛ bɛna bɛn ko la ni société civile bɛ bɛn ko la mali maaw ma bɛn ko la mais n'u ma bɛn ko la a nɔ bɛ wagati kan mais mun ye référendum ni kalata fɛn fɛn an ye dati mun fɔ n'ala sɔnna ma an bɛ ala deli an se fɛn fɛn an b'o k'a la mais situation dɔw bɛ se ka na o fana tɛ adamaden nɔ ye n'i y'a jateminɛ mɔgɔ si tun tɛ se ka miiri k'a fɔ ko covid Covid bɛna diɲɛ diɲɛ bloqué tan ka se fo nin cogo ma ou bien ko kɛlɛ bɛna wuli Ukraine ni Russie cɛ mais euh, an bɛ dugawu de kɛ euh, que fɛn si kana an bali an ye dati minnu fɔ an ka se ka euh, kalata référendum ni kalata tɔw kɛ o wagati kɔnɔna la inchallah an se ye fɛn fɛn an b'o k'a la i ye fɔɲɔgɔnkɔ ko fɔ i ye bɛn bɛnbaliya ko fɔ nka ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn kelen ma bi o de ye ko nasansegi fɛgɛyara ka d'a kan nasɔngɔ tɛ bɔli kɛ bilen fɛn min kan ka san don o don an ɲɛ b'a la dɔ bɛ farala sɔngɔ kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ gouvernement bolo walasa olu ka bɛn halisa malidenw ka hakɛ ma n'u ka sɔrɔ ma sani n ka don kuma la kosɛbɛ n b'a fɔ an bɛ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi diɲɛ yɛrɛ cogo gɛlɛyara gɛlɛya tɛ an kelen kan mais o tɛ jaabi ye mun bɛ se k'a to eh, an ka jamanadenw b'a faamuya kosɛbɛ eh, mais n'i ye covid jateminɛ n y'a fɔ cogo min na o bana nana o ye eh, diɲɛ perturbé kosɛbɛ et que commerce jago yɛrɛ diɲɛ sari la o y'o perturbé kosɛbɛ an ma tila covid la gɛlɛya wɛrɛ nana n'o ye kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine cɛ o fana o fana o fana gɛlɛya nana donc o bɛɛ de farali ɲɔgɔn kan an fana ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan n'o ye CEDEAO ka sanction o fana ye an tɔɔrɔ kosɛbɛ ka sanction k'an kan ka tila ka jamana ka wari bɛɛ minɛ sanction minnu don a sigilen tɛ tiɲɛ kan binkanni don donc o bɛɛ ye gouvernement ka baara gɛlɛya dɔɔni mais o fana bɛɛ y'a to fɛn dɔw bɛ sugu kan nasansegiw kɔnɔna la o y'olu sɔngɔ gɛlɛya dɔɔni Mais eh, n'a jate minɛ eh, gouvernement ye cɛsiri waleya caman sabati pour que eh, prix ka se ka to cogoya la mun tɛ jamanadenw tɔɔrɔ gouvernement yɛrɛ jɛra taxe caman kɔ ka tila ka subvention caman bɛ yen ka tila k'o di an ka jagokɛlaw ma pour que u bɛ se ka na ni fɛn fɛn jamanadenw mago bɛ mun na n'o ye tulu sukoro ani eh, ani malo pour que jamanadenw ka se k'a sɔrɔ mais an ye mun jateminɛ kɔsa in na gouvernement ye baara fɛn fɛn kɛla mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ eh, disons ka balow da gɛlɛya eh, nkalon kan mais ala barika la u man ca mais n bɛ weleli bila u ma u bɛ waleya min na u ka a waleya jɔ parce que jamanadenw mago bɛ mago bɛ lafiya de la mais a bɛna ta gouvernement cɛsirilen don a jate minɛ an ka minisiri minnu ɲɛsinin bɛ jagoko ma u ka direction dɔ bɛ yen direction générale du commerce et de la concurrence u ni polisiw ni gendarmew bɛ u bɛ bɔli caman kɛ ka taa jateminɛ kɛ butigiw kɔnɔna la pour que k'a dɔn fɛnw bɛ prix mun sɔngɔ minnu arrêtelen don gouvernement ni jagokɛlaw yɛrɛ fɛ pour que k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ o jagokɛla nin bɛ k'a di an ka jamanadenw ma o sɔngɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu tɛ ka prix eh, minnu fɔra k'olu respecter eh, ɲangini minnu kan ka ta o ɲangini bɛ bɛ da u kan mais n y'a fɔ cogo min na baara minnu don a baara bɛ sen na. i ye mali ni a dafɛduguw ka jɛkuluw ka ɲangili ko fɔ n'o ye CEDEAO ka ɲangili ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko o ye degun caman se an ka jamana ma nka nin kuma in bɛ taa n'an ye kɔkan kunnafoni na an y'a ye k'a fɔ ko eh, ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi bi naani ani kɔnɔntɔn o b'an bara yan nɔ sariya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko maa saba bilala ka b'u la maa tɔ tola eh, bi naani ani wɔɔrɔ min ye olu bɛ bila dabolo jumɛn kan eh, ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi bi naani kɔnɔntɔn nin saba bilara la n'olu ye musow ye a tɔ ye bi naani wɔɔrɔ

ala k'o dugawu jaabi an ko k'an ka laɲini tɛ ka diɲɛmɔgɔ kɛlɛ nka an ka hakɛw ye min ye an b'o lafasa yɔrɔ bɛɛ ni n ma fili o hakɛ lafasa de ye mali se nations unies na n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye ka se yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko dankari kɛra an ka hakɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi jamana fɛ aw bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛ na o kan eh, n bɛ se ka mun fɔ faransi ye mali ka cɛ partenaire ye eh, fɛn caman bɛ yen mun tɛmɛra an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kan o ye o tubabukan yɛrɛ lakanabaliya kɛlɛli la eh, partenariat donna an ni an ni faransi cɛ an ye mun jateminɛ eh, salon cɛ faransi ye eh, sariya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ an ye an bɛɛ miiri bɛ an ka premier ministre choguel ka kuma la o de ko ko abandon en plein vol bon u taara u ko k'u bɛ taa ka sɔrɔ u ma u ma u ma fɛn fɔ an ye Mais mun y'an yɛrɛ dabali mun y'an an yɛrɛ dabali ban dɔw kɛlen k'o fɔ bon an fana ko bon k'u ka taa mais wagati in fana an fana tɛ an fana tɛ wagati d'u ma o kɔnɔna la a ka ca ni siɲɛ bi duuru ye u ka pankuru bɛ don an ka jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo u ka pankuru caman bɛ yen minnu ka baara ye ka renseignement ka renseignement ta an ka sɔrɔdasiw kan olu ka position bɛ yɔrɔ min na n'olu bɛ taali yɔrɔ min na k'o di jugu ma

droit de veto b'a bolo donc euh, vraiment fɛn cɛjugu don k'a fɔ euh, dugu min bɛ o kɔnɔna la o dugu ka tila k'a yɛrɛ di nin waleya cɛjugu in ma donc an ye sɛbɛnni kɛ conseil de sécurité la k'a fɔ vraiment euh, u ka réunion spéciale dɔ kɛ mun b'a to preuve min bɛ an ka jamana bolo ka se k'o jira k'a fɔ bon faransi bɛ nin nin ko cɛjugu in de la Preuve b'an bolo minnu b'a jira k'a fɔ vraiment u bɛ mun na a tɛ se ka bɛn cogo si la je crois que san'an ka se k'o preuve san'an ka se ka an ka o yɛrɛ jira diɲɛ na ni mais ni ni ni réunion in kɛra n y'a fɔ cogo min na u ye violation fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔna la an sera k'o bɛɛ documenter k'o d'u ma n b'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ dabali bɛ ban parce que u miiri bɛ Mali mun na kunun o ni bi Mali tɛ kelen ye Ala barika la bi eh, kɛlɛkɛminɛn b'an bolo minnu bɛ se k'a to ni mɔgɔ min donna an ka jamana kɔnɔ an ka se k'a dɔn eh, i donna tuma min na i donna wagati min na ou bien eh, avion avion sugu min don donc an y'o o bɛɛ d'u ma n y'a fɔ cogo min na an ka jamanadenw ka da an na fɛn wɛrɛ b'an bolo mais an tɛna se k'o jira an b'o jira n'a sɔrɔ ni nin réunion in kɛra mais an se ye fɛn fɛn ye on va se, se battre ni ala sɔnna a ma pour que conseil de sécurité ka réunion ka se ka kɛ mun b'an bolo k'a fɔ an b'o fɔ mun fana bɛ faransi bolo k'a fɔ an b'a fɔ mais a bɛ kɛ diɲɛ a bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais n b'a fɔ fana k'a fɔ eh, waleya min bɛ sen na k'a fɔ ko mali ni faransi bɛ ɲɔgɔn na eh, an bɛ faransi autorité minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu in kɛ ani faransi population le peuple français on fait la différence entre entre les deux C'est waleya minnu don ani faransi population yɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est waleya cɛjugu don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ i ka jamana la ka na jamana wɛrɛ la ka bin o jamanadenw kan don o don i bɛ bɔ i bɛ kuma cɛjugu fɔ yen jamana ɲɛmɔgɔw ma ani autorité ma a tɛ se ka bɛn cogo si la eh, n y'a fɔ cogo min na principe saba ninnu eh, faransi degelen bɛ ko dɔ la u ka autoritéw degelen bɛ ko dɔ la Mais o fana tɛ se ka sabati bi min na cogo si la ɛɛ parce que euh, diɲɛ falenna mentalité mentalité mentalitéw changera n b'a fɔ euh, vraiment on n'a pas du tout de k'a fɔ ko ŋaniya b'an kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ kɛlɛ n y'a fɔ cogo min na an kunko ka ca vraiment diɲɛ diɲɛ k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ di diɲɛ kɛlɛli ma an tɛ se ka diɲɛ kɛlɛ ee n'i ye mali yɛrɛ ka histoire jateminɛ depuis empire du mali Euh, an ma deli k'a fɔ k'an bɛ vie euh, k'an bɛ balo an datugunen on a toujours échangé avec euh, avec nos voisins et d'autres et d'autres pays mais a wajibiyalen don vraiment n'i ni jamana wɛrɛ bɛ sigi a ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna la a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la ayiwa maliden bɛɛ lajɛlen mago bɛ hakililasigi la an bɛ don min na komi bi yala an bɛ se k'an hakili latigɛ k'a fɔ ko camancɛ fanga kuncɛ cogo ɲuman o fɛɛrɛ bɛ aw kɔnɔ k'o di an bɛɛ lajɛlen ma wa ni ala sɔnna ma n y'a fɔ cogo min na eh, an se ye fɛn fɛn an b'o an b'o an b'o kala et puis gouvernement ka baara ye eh, PAG le plan d'action gouvernemental eh, ni objectif kɔnɔntɔn b'o kɔnɔ axe naani objectif kɔnɔntɔn ni action bi wɔɔrɔ ni naani ani indicateur kɛmɛ kɛmɛ ni seegin an se ye fɛn fɛn vraiment an bɛ an b'o kala n y'a fɔ pour que an ka se ka a kɛ ka ɲɛ an bɛ mun ɲini vraiment jamanadenw bɛɛ fɛ k'an dɛmɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye furukufuruku man ca an k'o bila kɛrɛfɛ parce que jugu yɛrɛ b'o de nɔfɛ n'an tora furukufuruku in na ala k'an kisi jamana yɛrɛ fanga bɛ dɔgɔya an bɛ ka waleya fɛn fɛn sabati transi camancɛ fanga in kɔnɔna la a ka gɛlɛn an ka se k'o kɛ pour que an ka se ka kɛ an mago bɛ jamanaden bɛɛ ka accompagnement na bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ ala deli vraiment ala k'an dɛmɛ nin waleya in kɔnɔna la dakurunɲɛ damadɔ laban min b'i fɛ i bɛ se k'o fɔ Merci.
N bɛna laban mun fɔ eh, lakanabaliya ye an tɔɔrɔ kosɛbɛ eh, n bɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ an ka mɔgɔ o mɔgɔ fatura eh, lakanabaliya kɔnɔna la ala k'u dayɔrɔ sumaya maliyɛnw dɔrɔn tɛ maliyɛn wo dunan wo minnu ye sarase ani minnu tɛ sarase ala k'u dayɔrɔ sumaya n y'a fɔ cogo min an b'an se fɛn fɛn an b'o kɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la eh, mali ye jamana ye an dayɛlɛnen bɛ bɛɛ ye k'a fɔ k'an datugunen don an datugunen tɛ mɔgɔ si ye an dayɛlɛnen bɛ bɛɛ ye ni jamana fɛn fɛn bɛ se ka baara kɛ ou bien n'i bɛ fɛ ka baara kɛ n'i nana an b'i bisimila ye mais an b'i bisimila ye eh, nin fɛn saba in kɔnɔna la e ka an ka souveraineté ye mun ye f'i k'o bonya fɔ k'i bɛ fɛn wajibilan wajibiya an kan mun bɛ taa jamanadenw ka eh, intérêt contraire la an tɛna an tɛna sɔn o ma bilen an ka foli b'i ye ni ɲininkali ninnu tɛmɛnen n hakili la an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ o la o kuma na an lajɛbagaw an bɛ k'an bɛn d'aw ye nin ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ kan ORTM kan